ese kedu nke ikpo olune ka n'aka wee napụta mechakwa ike tupu ịpụtawa emechara m ike tupu m wee nyụọ n'ime gịnị i mecha ike tupu ịnyụba nsị ọ ya wụta ya imechapụ ihichapụ nke ochie mechie ọnụ maka na ị bụgodula okenye ee gịnị ka isi aga mgbe ọbụla ị na-eme ka ị wụ zuzupụta ebe ka ebe bịa were akpa jee gote m ife ị fụrụ ahịhịa m za kemgbe ụtụtụ dọba ka i bulu erufu ị na-eche m nje sepụta ka m bulu eje ya fuo m sị a sị je bulu ya fuo na akpa jide were ego a jee gote m azụ na tomatos m na-eji esi nri were nke a gba ọkada na ma ị fụ keke ebe a tomatos na azụ ee Nke ọkada na keke. Ị ya na-eji ọkpa ngwa eji enye m na ọ bụrụ na ị chọọ iji ọkpa wee gaa. Ị na-ajụ ya elu. Ị sị na ọ tomatos na azụ. Ọ dị ka o nwe ife na-eme gị n'isi. Unu ya gbakọ mbọ n'ụlọ ka ị ma ihe gị na mpa anyị ga-eme.

nne ọ na-ele azụ ọ kwa mmadụ ka ị na-elelele ya ọ mụ a na-ele ya mana ọ galara ọnụ ọ gara ọnụ hafụwa maka ngara ọnụ ee hafụwa maka nke ahụ ma chekwa ka m jụọ ọ bụ azụ ka ị na-ele na-eji wee si otu uwe iche akwa aka gịlịgịlị wee nọ n'ime ahịa anya ka ị na-ele m ma nne ka m gwakwa nwa agbọghọbịa dị mma ka ya o kwesịghị na ị ya-eso ndị agadi nwaanyị a na-ego ụmụ nwa agbọghọbịa na ebe dị ka ihe da kwesịghị na ị ya-eso a wee na-ele azụ Hmm? ọ dịghị mma ego ka ị na-ele azụ ndị a? nsogbu adịghị lie uru rie isi ego

okporoto versus mbe you dey look for trouble n'obodo na-agba ghalaghala ọ bụ mmadụ ka o si n'aka Oga, ego na ego. Ah, 15 naira. 15 naira. Ka ihe likpọ. Ego one ka onye na-ejezi

aga m atinye ya ego a ka obi wee dị gị mma o aga m etinye ekete ụkpụrụ tụbalụ nne ya ulu

eh? bịa imbe otugo ngwụba ị chọọ ịjụ m ajụ were nwayọ na-ajụ m ajụ ị jụọ ofu chere m zaa i wee jụkwa m ọzọ eh? asụ ọ na-esi gị n'ọnụ apụ ọ na-atụba m egwu mgbe ụfọdụ nwaanyị ka ọ ya wee na-ekwu okwu n'ọrụ mgbata aka ịghọtago asụ si n'ọnụ pụta fesa gị nwanne n'ọdị mgbanwụrụ gị asụ oo ahụ na ọ bụrọ na ị bụ enyi m nwoke ma m asị egbe igwe si n'ike mịa akwara ọyịrị nwaanyị ewu eluigwe ewu

ee ọ bịaghị ili m nwa na-eli ndị mmadụ ị ma ihe o me ya kwụsị nne ezigbo m sị na ọ 50 m wee jụọ onye na-eje ezi ọka o me bụ ego one ọ sị na ọ 50 anyị na-esi ọwụlọ ọnwụ na-esi ọwụlọ ọnwụ na-esi ọwụlọ ọnwụ m kwe 30 ọ jụ m kwe 20 ọ jụ m wee sị na nsogbu adịghị

ụdị ihe ndị ji ụlọ awọ intelligent mugu iji ya gezi agwa ya eke iwe na-adọ gị ala ọkacha okwute ofe ya kpọchị

bịa na ọ bụrụ anyị ama aṅụ mmiri debe iko nna anyị ọ bụrọ ihe mba bịa godu na o nwe ihe na-aga na-agbagwoju m anya n'ebe nwa nọ. nwa ka m nyere ego akpa ego ise ya gota m azụ na tomatos lekene anya ị mara obele azụ ọ bụ azụ akpa ego ise kedu tomatos ị nyekwara ya ego ụgbọ jụọ ya nụ na m nye ya otu narị sị ya wee gbaa ụgbọ ọ dịrọ n'ego azụ na tomatos dị ya bụ ama ọgụ kọrọ ede nne ya je ọrụ ị bụ ama ọgụ kọrọ ede nne ya je ọrụ ị ya agbakwu nne gị nzama nya na nwụrụ a sị gị je egote akpati i je agbakwu nzama na akpati m gị je egote azụ gị je gbaa nzama ị chara anya nwa a anya e lere ele mara nke a rọrọ arọ ihe a nne gị kwuru eziokwu mpa ihe mere unu a na-achọwa ka unu mara ihe m na-ekwu n'ụlọ a Ọ kwa ị na-anụ? Eh? ego o nye m azụ a ka o gotere nnata mejọ mejọ onwe nwe ego azụ Okwu okwu nna afụ. chi bọọ a nụ ọzọ ị mara ihe ị bụ ị bụ chi bọọ a nụ ọzọ nke i mere n'ụtụtụ abụghị nke ị na-eme n'evia nke i mere n'evia abụghị nke ị na-eme na mgbede ọ gịnị dị ihe nke nwunye mmadụ mediriri kedu ebe ị sị na i siri bịa ụwa ịhụna na onye ahụ amala ime n'ụbọchị taa ị na-ekwu okwu eri ịhụrụ na onye ahụ abụzi ụmụazị ịhụrụ na onye ọbụla gbara afọ ọnụ abụzi nwa na obi gị niile saji na afọ ọnụ ha akpa ọ karịgo mfopụ afọ ọnụ ha akadago arụ ọ bụzi ihe a na-efo efo ka ị dọrọ ya kakịta onwe nke pụrụ ịhụrụ na ebe ozi ụmụazị mba enwere m efe ya ewu na-akọ

aha m bụ okporoto ị na-anụ ihe m na-agwa ị chọzi ịkpọbi akpọ ya kpọọ m okpo okpo aha ndị ọcha ṅomichago ṅomie ṅomie wee hụ na ezigbo aha wee vuru wee vinye m sị m jee zariwa ee eh. awụ nwanne okpete okpete ọkwa ị ma otu ahụ okpete si atọ eh. ka okporoto si atọ ụtọ okpo nawaka ịwakwa ya ihe aha gị pụtara akpa iberibe ee onye nzuzu okpo ihe a bụ ihe m kpọrọ gị ihe m kpọrọ ya ebe m ji wee kpọpụta bịa ebe ka m gwa ihe dị m n'obi ihe na-eri m nsị n'afọ inweta nwa nna alahụ ụra wee lote nwa ihe ha ahụ na-eme nne m ọ ya nwa na-aga mkwụrụ n'azụzụ ụtọ ụgbọ ya aka n'ugwu ene m ene n'ugwu ọ na-enu ya ikenere m ikenere m iwetazi ikenna

mbe achọ nwa afụka nya n'anya gwajire onye ka m na-asị gị na awụ afọ ogologo ndị ụba afọ ogologo ibe ya eleghị chọkabe ọ ndị azie ya mgbadoro gị ya ịgbadoro m n'ala ka ịkọsị ya asọ mmiri ọnụ ọnụ ịma ihe ọ na-alụ

Mbe na-agwa gị okporoto balụ nne ya ulu okporoto balụ nne ya ulu ya mere nọ na-aghọ ka nwanze na-ere ji aka na-ere ji ọkpọ sị na ya na-ara mmana okporoto maka na ọnwụ na-egbu nwa nkịta ọ dịghị ekwe ya nụ isisi nsị okporoto okporoto bakenele na-eyi ka anyị ba nụọ ị ma na mpịa anụ ya a na mpịa nọ ise gịnị ọ ga-anụ ya ndị na ama m ndị na-achọ gị nyere ebe ahụ ị mazị ekene mmadụ ka ị si agwa mmadụ okwu Ikechukwu Ikechukwu

ọ mụ ka ị na-agwa ka e nwere onye ọzọ ọ mụ ka ị na-agwa nna ọ ka ị na-agwa nne ịnwa ka ka m gwazie ọ mụwa bụ okpoloto n'obodo anyị a niile onye a enyi m nwoke imbe hapụchakwa ya esi n'ụlọ apụta ị chọzi ịkpọba aha m na mkpọbiri ịkpọ m okpo eh, nwa maazị Ndụka nke anwa na-etoka ahụ na-etoka ha elu mm-hmm. ama m gị ọfụma oh! mara nna gị ọgwụ ahụ gwere mgbara ka iji achọrọ m ebe ị gbara mechọgọrọ mgbago ihe m na-achọrọ ihe m na-achọrọ gị bụ afụrụ m gị n'anya ahụ na-efu ka m si wee fụ gị n'anya eh, nke na m na-alahụ ụra ịfụnanya ị na-abịa gbaa m okirikiri na-eme m n'ahụ ogwuno onye na-achụ ajọ Amaka Amaka ị tala afụfụ onwe ha ofe kịta anyị ga-ebido liwe uru nna ruo kịta buru m akpa akwa m buru ya bata be dọwa akwa m ihe ọ bụna wa ọrụ nke ị na-arụ bụ mụ ya na-arụzi ya mmiri m ma na-echuru gị nkụ m ma na-akpara gị akwa m ma na-asụ gị ị ma nke ka njọ ị chọ ha na-eje ịnyụ nsị eje m na iti akwụkwọ dọkarịa kwụrụ na-eche gị nyụgide ncha nyere m ike isi anyị ke kene Chineke gị na obi dị m mma taa ọ bụ na ọ bụrọ ya mma gị Ikechukwu ọsọsọ ị ga-agwa m na ndị ndị a na-achọ ife a ga-eme gị

ogbo ị karịgo m ọhụrụ m nwere ya dra ịnọdụre Nneka ewe isi a Nneka ewe ọzọ m

dị anya eziokwu onye debere nke i je rie ị makwara nwatakịrị rie nri okenye ọnwụ ji egbu okenye bịa ogbuo onye ọ kara mma ọnwụ ka zuo ike oke si amụ n'anya ya na ọ bụrụ nsị ka m debere n'ime nni ka m wee chebiri mmadụ onye ahụ bịa ka m nye ya ka ọ nwụnyụ anya ị bata ị gụgba ya rie ị ma ka ajụghị ajụ eri na-ebute ayaghị aya nwụọ agwa gị na oso ndị ka ọ tafọ n'ụlọ ife ya ozi ya je nwa ife ọya eme gote ife ozugbo ori ọ ka mma ka i kwuo ife ọjọọ ife ọjọọ si amawazi na ife ọjọọ akwa ọ bụrụ apiliko ka ọ na-agba nwa ị bụ onye ori onye ori o zugbugo m ọmakwa nnọ nne gị abata mba ahụ ọfụ nne na mkpụrụ nne ị na-eji efere eri nni oh. mba ana m ajụ gị ọ efere a ka eji esi nri ebe ị na-amarọ na ọ bụ nke gị na ọ bụ nke m ọ efere a ka eji etinyere gị nni

a ma ebubu ya na nwanna m nwoke apụta Ya, ọ fọrọ otu. ọfụ ihe unu na-eme m Weta, weta, ka ebe ọ nọ. na ndị afọ ajọ ha njọ ka dịzi ka nni erifọrọ ụmụazị mana imi na anya nni esiri dubara nsị nwa

ihe nwa bụ ihe a na-akpọ ịfụnanya a wụ na m nọrọ ma gị anọghị m n'aka anaghị m anọkwata ihe ọ sọkwara ka m na-arụ ma gị anọghị n'akụ m ọ ya agaghị aga ọ ya ka m ji ayọrọ biko nabata m n'ala eze gị ee ịfụnanya m nwere n'ebe ị nọ ya wụ m lote ịfụnanya obi abịakwuye ọ dịka ebe m na-eli ee

gaa chọọ ihe ị ga na-arụ biko okporoto jee chọọ ihe ị ga na-arụ ka ị bara onwe gị uru ime ka n'ọya gịnị ya sowe mbe okporoto mesin ọkada ibu ọ bụgodu ọrụ ugbo ị na-arụ ka ị were bara onwe gị uru igodo ike na-asị godo ihe ọ na-eme godo ime nọghị mbe tfia hwa bịa mbe mbe agwa m gị mgbe ọwụna mụ na amaka nọ na-akpa nkata na-akpa nkata gị etinyezina ọnụ maka asọ eh? asọ ahụ ọ kọsara m nwa n'akwa kee ncha ị ma ya asụchapụ ya eh? o nwee ihe ị chọ ikwu agwa ekwuru gwa m ka m were aka m gwa

meere onwe gị ebere igodo onye gị na aso ka a chọọ ihe ofu ihe emewe ka ị bara onwe gị uru fiakwa dịkwadekwa atakwa atakwana gị a na-akpọ gị awaka bịa agwakwa gị ihe a agwakwa gị ihe a ndị ụwa dị ma abakwa uru nne ihe ekwetagoro m kwetara m ọlụ

ị mara nwere ebe ebe ebe ọrụ dị. okporo tata gaa fụ n'obodo ị kpa Amaka aka n'ọnụ ọ sị ị je chọọ ihe ị ya-arụ ị kpa ya aka n'ọkpa ọ sị ị je chọọ ihe ị ya-arụ ma ka m gwakwa gị ihe ọ sọ ya bụrụ ọrụ n'obodo ma ya wụ na m nụrụ Amaka m ma-alụ ya ọ wụ na m ma-akwa barrow eh? ọ wụ na m ma-evu block ya wụ na ego kọbọ mmadụ na-abata n'akpa m wee je nụọ Amaka m ma-alụ ya ọrụ mmebi ya wụ na m nụọ Amaka dịka nna gị na-agbabu ọgba tum tum ọ mgbe ahụ tego Take you over what to make him one. Hey, go and I'll enwekwa ihe na-ekwu ka ego o siwere ka nwoke ahụ ekwe hafụ m ọgba tum tum ya ka m wee je gbawa ọkada na ya bụ agwa gị ndị kwuru na ya bụ esi ya ya bụ ị ga-agba tum tum ọ ga-asị ee nwa m nwere akọ na uche ọ ga-ebi gị ya ị ghọtago na-ere awa ka ime na-ere ya ya ya aka esoghị Hey! ọ ya ka m ji akpọrọ gị mba enyi nwoke ọ ya nchọcha ga nchọpụ m sị mba na onye nwe uduru uche onwe ọ wụ ya ọ ya-atọ ya ụtọ na nwa okporo ụtọ nwa achọgo ịba ulu welie ije

soro gbara wa o were kịta nwa o kwetara m na nlọ nwoke ebe marụ kịta ọ na-achọ ka o nye m ya na-agụ n'ụga ntị ka ị bịa metee m ị maara kịta ihe i me ma ọ ya ewefu ahụ na Amaka mechara m ihe na nrọ ị ma na ọ ya-ekwetezi m n'ife eh, eh, ara na-apụ gị ihe nne na-ekwu ka na-ekwu na ya ma ihe na-eme bịa ihe m na-ajụ gị bụ ụwa mbụ gị a gwọrọ gị ara na ụwa mbụ gị o nwe ka e si gwọ gị ara ara nwaanyị na-apụghị ihe aka ọgịnị nna gwa ime m ise mmanụ n'ala ya azụ mmanụ na-apụ m na nsepụrụ ọnụ n'ara enwekwa ha amaka na-eme m ya na-eme m ya ọkpa maka ebe maka ebe maka ebe oluzie ka ọ chọrọ ya bụ ihe nwaanyị bịa meta m ya udo gbe ewula m ozu nwoke o iribego ihe nne gị na-eri ịhụgo n'ihe ahụ m na-ekwu iribego ihe nne gị na-ekwu eri ị gbago afọ ọnụ ndị ma na-eri ude riwapụ nsị ọnụ ọ ṅụtara gị na mmiri nne gị na-eri ude kọ mgbe ọbụla a gwa gị okwu ị jụba ajụjụ mgbe na ihe ị nọ n'ire eme onwe gị gbam ọ bụrụ onye ọzọ bịara fụ gị ebe a ọ ya-asị na ọ bụ akwụna akwụna maka ọ bụrụ akwụna ọ dị mfe ọ bụ na mmadụ kpọọ gị akwụna ị ma na onye ahụ ka nwere nke o nwere ihe ọ hapụfọrọ gị mana a kpọọ gị akwụna akwụna ya bụ na i mebigo ncha ncha akwụna akwụna ka akwụna nke nwoke kazi nkụ ịbụ ihe ị na-eme kịta gba akwụna akwụna maka agbagabịa mere m ihe ebe na ụlọ n'ifo ọ enweghị ihe a na-arụ ọgbọ bụ na-agbanye mmiri na-agbaju ihe anyị nwere kịta ị ga-enwe efere ịbịa ebe aza amaka amaka ahụ amaka ahụ ị fụrụ na ya eli gị na amaka ofu ebe ọ ya wụ ofe ya edebe na adakwasị ya n'elu eluigwe ahụrụ nke m na mmadụ nwụkata na ọnwụ amụkana ya ofu amụ ya ofuke nwoke m anọ m na-aṅanị ntị eri mgbe ị sị na o nwere ihe ị ya-agwa anyị ngwanụ anyị ezuona ị mara ihe ọ bụ ị na-agwa anyị gị gwa anyị maka ọ na-agba agwa ntị na o nwere ihe anyị agwa ya ọsọgba wuruwuru gwanụ anyị ihe ọ bụ papa mama ihe m kpọrọ unu ka m gwa unu ọ nwoke ka m wụ ya awụkwana akụkọ amaka o achọrọ m ịgwa unu na m achọgo inwe ihe m ma na-alụ n'obodo a ebe ego ga-esi na-abata m aka ọ nwoke ka m wụ ọ kwesịrị m bata otu a enye m unu ọ bụghị oge ọbụla m sị mpa chakwarụ m 10 naira mma chaarụ m 20 naira ọ mụ ya na-enye unu enye ọ bụghị unu ga na-enye m enye ọ gị na-ekwu ihe ya na-emecha echiche mmadụ baa ya akakwuno na ahụ akakwuno na agba na agba arata mkpịsị aka na ị ma mfanye ya n'elu ọ bụ mkpata ego bụ isiokwu ọ nchekwa ya mmadụ nwere ike ịdị na-akpata ego na-akpata puku mana ị na-anya peni ise ọ sịghị na ọ dọrọ ọ bụ na ọ na-akpata na-eji etinye na ụnọ akụ afọ ọnụ ọ na-awụnye n'oghere ebe ahụ mbọsị ọbụla ọ kpata o je ebe ahụ na-awụnye eche uche bụ na mgbe nya jiricha ego a na ya ewepụta ya ọ ma na nke ọbụla furu efu efurugo mana ihe m na-ajụ gị bụ gịnị na ibie ka ị chere ịrụ maka na onye nsị na-akpa na-ebute ụzọ

asị agagharịchago m n'obodo niile o nweghị ezigbo ọrụ m fụ m ma na-arụ wee sị ebe na onye nna ya nọ n'eluigwe anaghị eje n'ọkụ mmụọ ebe ọ bụ na nna m nwere ọgba tum tum ọ na-agba agba ọ bụrụ na ya ibunye m m si n'akụkụ ahụ wee chụba ha wee na-enekwa anya mara ihe ọzọ ee a na-ekwu ofu a na-ekwu ịbụa ya bụ na oyi nwaanyị nwamaka agwago gị je bute ọgba tum tum nna ya ka i bulu wee bugharịbịa ka obodo ra akpachazi anya unu elelie ah! mgbe ị ya-ama na nwa nwoke a nọ n'ihe nchebe ahụ ọ nọrọ ha n'ihe nchebe ahụ uche mmadụ abata ya n'ime onye a bụ nwa ya ihe na ha echepụta kịta bụ ebe ọ bụ na o chechago echiche niile ọ ya eche ọ bụrụ ya wa ọgba tum tum ka ọ chọzi ịgba wee edu enyi ụlọ gịnị mụ ahịa ebukwe ya bukere elie bi m sị gị na ma mụ ama mbụ ya abatabeghị m ego nke a na-agafe agafe ọkwa ị tụpụrụ nkịta ọkpụ n'ezi rapụzi ọgụ ya na ndị mmụọ ee ọ bụzi na ọ gba gbatara ebichi o bute debekwa ya ọ bụghị mana achọ gị nwa afọ kịta na onye nwe nwe ọgba tum tum n'ebe ka a na-achọ m ọ na-anyabeghị anya otu a ndị ya epu elu n'ụwa mana ana m ekwu okwu a na ya anwụ bulu e binye ka anyị mazịala ife ya na ya eje biko buru e binye ọ gbazi ọ bụ na ọ gbatara ị na-alụkwazi anya ọ gọdọsịa iru ị ma mgbe ị ga-ejizi ama na nwa gị a na ọ ma ihe mgbe ọ nọrọ n'ihe nchebe ahụ ọ nọrọ n'ihe nchebe ahụ i wee mara na ọ ma ihe mana aka ya na-abụbụrụ ha nke ibe ji nke anụ ọkpọwa kwurikwuri ọ na-emelụkwa ka anyị achọba ya achọba ee ya echinye m chinye m igodo na akwụkwọ ọgbatumtum ahụ ka egbe onye na ya ka oje nwa maka oje nwa mbaye mbaye ọ ya ka m ji ekwu maka ya nwanne ya agbajighị ya agbajighị mekwa ka agwụgwa ya ọ bụ ọkwa na anyị ọsịnye wee bupụta mbọsị m ma afụ ike amaka n'elu ọgba tum tum a m dọtụ gị na ya na-abụ tigbuo onu bụ ọgba tum tum na anwụrụ kedu enyi enwu agwasigokwa gị mgbe abalị echele ị na-adọtu ị na-adọtukwu mụnwa aba aba echele echele igodo

ndị ji ọgba tum tum eri nri apụtago kamgbe ụtụtụ jee gbatara nke ụtụtụ gbachara bata n'oge ehihie ka igwe ka ha zuo ike kịta nwa obere oge ha apụkwa jee buo ndị ọrụ ka ha mechiri ọrụ kịta ka ị na-apụ apụ ekpe ha azụ hmm.

o nwere ihe tọwọ na tankị papa chọgolu m akpa ego na abụ n'ọka ka m nwetachi mma gị wepụ nsị ọnụ rie nsị onye ugwu nyụrụ onye ugwu nke na-achị nama ọ bụkwa onye ugwu alaji na rie nsị onye ugwu na-achị nama n'ime ọhịa nyụrụ maka nsị ya nwere ka ọ na-adị jee rie nye kọrọ ya ribe ma anaghị nwaanyị kpọ gị ute doziere gị akwa ebe ndina agbọghọ amaghị ọnwụ di ana m achọrọ gị ego ego gbatara nyaa ebe ka ọ dị ka ọ na-ịrụghị ọrụ nyaa agwa gị na ọgba tum tum na-enye m nsogbu m buru efe akwụwa n'ezi m buru mmadụ ọzọ na ọ ya aga ngwa buru eje pakara n'azụ ụlọ jee dọsara nya n'azụ ụlọ jee dọsara nya jee dọba ya n'azụ ụlọ ebe ọ na-enye gị nsogbu maka mụ mgbe nna anya ọgba tum tum a nwe di m onye mụ na ya ji okwu na ọ m pụta ana m aga aga obodo ọ bụla m chọrọ ije m a na-eje ị mara ana m ebu ọgbatumtum ejecha ọnịcha mgbe ọsịmtọ mgbe m na-agba ọgbatumtum ana m ebu ya eje ọnịcha buru ya nata onwe dị ọnụ ha akwụwa n'ezi agbọghọ ama ọnwụ di onwe ihe gbasara buru na overload onye ahụ gbasaghị nwanne ya lụrụ nwaanyị amaghị amaghị elu irigoro n'elu ya na-awụ ejo njoloko kpamkpụrụ kpamkpụrụ kpamkpụrụ kpamkpụrụ ma dọzia gbagburu ete anụ gbagburu agbagba ma ọ bụrụ i jiri ego wee lụọ nwaanyị ahụ ị na-eme nwa ọ ya bụ ị nụ ya taa ka ị nụkwa ya echi o nwere ụmụ agbọghọ ndị nna ha egote nwa ọgbatumtum a ha na-agba mbọ ka ha gote nwere aga ego ha gote e buru nya bụ ihe ebu kịta ọ bụrụ emene gị isi nlọ gị nwaanyị akpọ gị ute mma ebu ihe ọgbatumtum nyekwa oge ego ijere eji agba ịnya mmanya ọkụ jee dọsara nya jee dọsara nya mba orugo orugo maka echi kịta ihe iji agwa ndị mmadụ bụ na m gbiri gwuragwura maka ị nwere ọnụ nsị ị nwere ọnụ nsị nke na nne gị na mba mụwa ejigide na kọbara ụmụ agbọghọ na na gwuragwura ka m bụghịrị gị na o nwekwara ihe dị ya mana na enye na ọkakwụ gege ọkakwụ gegege anya zuo onye ọnwa ịtọ wee bunye gị ya mana na eke imi na anya dị ya ike ama m kwa ka ị ga-esi ya asa anụ mpama